ndi cholinga choti ntchito yanga kuno ndiye ndi yokumba zisime ma drum mukuziwa eti ndi imene ndikugwira ndiye ntchito imeneyi chimene tasonkhanirana ndi ma shehe kuno kumudzi ndi chonena kuti andale a zipani zina ayilowelera kuti ineyo Anandiitana ndi iwowo ndi amwenye aja kuti tizigwira kuno ntchito ndi cholinga choti apeze molalo ku zipani zawoko. Then leroli kwakumva zimenezo mmene tayendera lero sitabwera dzulo tayenda lero mmidzimu tikukumbanso kwina uko ndiye ndati aa koma ndaitanitse mashehe. amene mumakhala ndi anthu a CSA foundation ndi bungwe la ku UK amaona alemba paja UK Malawi pabana apo alemba UK Malawi eti ndiye ine lero mashehe ndikukuuzeni zimene ndikukuuzenizo mukauza anthu aja mmamidzimu mukafotokozera anthu amwenye aja kuti ndikumane ndi ine sizipani zina a Ndi kukadakhala kuti tikuchita za ndale amwenye aja anandifunira ine ndi mayi Joyce Banda 2013. 2013 kudali mapemphero a electoral commission ku Blantyre ku Comesa hall. Ndidazizimuka ineyo amayi Joyce Banda atandiitana ku Sanjika. Titakhala pansi, ineyo mpakana kunena kuti mene ndasaukira ine amayiwa kundikonda chotere ndiye titakambiranakambirana ndiye ine ndinawauza kuti amayi Joyce Banda popeza inu ndi achifundo kwambiri ndinu amene mumakuamangira anthu manyumba anthu osauka koma manyumba omwewo akusowekanso madzi ngati Madzi akulumikizana ndi manyumba. Madzi anthu olemera ali ndi mipope koma anthu osauka alibe mipope nyumba mwawapasa ndiye anandiuza kuti shehe musadandaule ndiye ine ndikapita ku England ndikaafuna amwenye ndiye mai Joyce Banda atapita ku England anakaafuna amwenye amene a chair wake wa CSA foundation Anandiuza kuti shehe amwenye aja ndi awa kambirana naye eti? Ndiye chimene ndimakuitaniraneni ni chonena kuti amwenye amenewawa kuti ndiziwane ndi ine si zipani zimene zikuzigogoda pa mtima koma chifukwa cha Joyce Banda and sindimafuna kuchula zimenezi and mayiso Joyce Banda samafuna kuchula zimenezi koma chifukwa chakuti mmene takumba zisime kuno zikwana 300 mijigo imene yakumbidwa ku net ndiye chimene ndimathandauza kuti pakadakhala kuti tikuchita za ndale sibwezi atalowerera iwowo chifukwa chonena kuti awa akatopola awa amisili awa amenewa ndi gavanala wa PP komabe ndi Msilamu komabe ndi Muyao ndi amene amakonza zimijigo zija ine ndimangolandira ndalama kugula zipangizo wokonza ndi ndani ndi awa munayamba mwamva awa akulankhula zakuti

Tikugwirizana zimenezo. Amen. Eya, ndikufuna kuti ndikutumeni, 1 chifukwa chonena kuti a Joyce Banda amakonda anthu akumuzi kwambiri, a pansi kwambiri. Inetu ndi wa pansi. Mashehe tagwira ntchito nthawi yaitali, nanga ine ndili ndi galimoto ngati? Joyce Banda amakonda munthu wosauka kwambiri. kuposa munthu mashehe a ma wayilesi a magalimoto aja chifukwa amadziwa kuti amene aja sakhala ndi wanthu. Wanthu kumudzi amakhala ndi mashehe wosauka woyenda pansi ngati ife. Nchifukwa chake ku Sanjika anandiitana ine. Anandiitana ku Sanjika ndi nthawi imene ija 2013. Mwandimvetsa eti? Ndiye ndimati ndinene kuti ndiikonze zikadakhala zimenezo Chipani chimene chinabweretsa project imeneyi ndiye ndi PP chifukwa nthawi ya Joyce Banda ndi kumene amwenyewa anatani? Anakandifunira ku UK, apa paja alemba kuti eti Blackburn eti, Blackburn Burton UK ndiye kuti tikugwira UK to Malawi, ku Malawi kuli ineyo. Koma amene mulumikizi wathu kuti asilamu mupeze madzi ndi nda? Ndi Joyce Banda ndi amene adatilumikizitsa ndi amwenye amenewa. Ndiye banthu ba zipani zina kuyenda mmene takumba mijigomu nkumati kuti ndi ife ndi amene taitana Shehe Twaha ayi sanatiitane iwowo. Zikomo kwambiri. Ndiye ngati pali woyankha pa zimenezi achibwana mutu bwanji? Inuyo ndi amene mungafotokoze mmene mwamvelera uthenga.